ala k'an yiriwa ala k'an yiriwa ala k'an yiriwa an b'a ɲini masaba ala fɛ bana minnu b'an na farikololabana ala k'a basi hakililabana ala k'a basi dusukunlabana ala k'a basi an b'a ɲini masaba ala fɛ minnu ye furu kɛ ala ka barika don u ka furu la minnu yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ ala k'u ta nɔgɔya minnu ye furu kɛ ni den ma na alaw taala ka den barikalen d'u ma muso minnu ka furu bɛ fɛ ka sa ni denko ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'e ka furu sove cɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'a fɔ u ye jigilatigɛ sɔrɔ ko den tɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka den ɲuman di ka den barikalen di ka den kɔrɔtalen di an b'a ɲini alaw taala fɛ minnu sera tunkan na walima minnu bɛ sira la ka taa tunkan na tunkan sigi ala k'a nɔgɔya tunga bonya ala k'a di tunga dawula tunga kɔrɔtali ala k'a nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka n'aw kisi minnu bɛ tunga na k'aw taara halala ɲini na an b'a ɲini ala fɛ mantɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ ala k'aw kisi ala k'aw kisi mantɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ mantɔɔrɔ ala k'aw kisi kiyama mantɔɔrɔ ala k'aw kisi minnu bɛnna patɔrɔn ma ko patɔrɔn minnu tɛ silamɛ ye ala k'i kisi ka bɔ a ka taabolo ma an b'a ɲini masaba alaw taala fɛ alaw taala ka baarako nɔgɔya minnu tɛ baara la minnu bɛ baara la ala k'aw ka baara kɛ halala ye ɔ minnu yɛrɛ bɛ baara la i bɔra a kalama k'i bɛ ka baara min kɛ nin tɛ baara ɲuman ye ala ka baara wɛrɛ sɔrɔli nɔgɔya i ma ala ka dɔ wɛrɛ sɔrɔli nɔgɔya i ma baara fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka don i ka seli la ka don i ka sun na ka don i ka alako la ala ka n'i kisi ka bɔ o baara ninnu ma baara o baara bɛ yen n'a bɛ caman fara i ka limaniya kan ala ka n'i jidi o bɛɛ la an b'a ɲini ala fɛ sankɔrɔta ala k'o d'an ma sankɔrɔta ala k'o d'an ma yɛlɛli ala k'o k'an ye fɛn min ye jiginni ye ala k'an kisi ka bɔ o ma an b'a ɲini masaba alaw taala fɛ alaw taala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲa silamɛya ala k'a kanu don dusukunw na ala k'a kanu don dusukunw na ka baara kɛliw nɔgɔya ka hɛrɛw caman caman k'o di an bɛɛ ma an b'a ɲini masaba ala fɛ an ka maakɔrɔ minnu fatura n'o ye an balimaw ye an faw an baw an mɔkɛw an mɔmuso minnu taara ka sɔrɔ silamɛw don u taara ka sɔrɔ ala jɛnnen don u ma kaburu kɔnɔ dali ala k'o nɔgɔya ɲininkaliw ala k'o jaabi di k'a ɲini alaw taala fɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ b'u kɔ fɔlɔ sarakati caman bɔli ala k'o nɔgɔya ahan ka saraka caman bɔ u ye ka tila ka duwawu caman kɛ u ye alaw taala k'o nɔgɔya an ma alaw taala k'an yɛrɛ mɛn ala k'an mɛn ala k'an mɛn o kɔfɛ k'i mɛn alabato la k'i mɛn ka sɔrɔ i yɔrɔ ka jan ka bɔ sɛtɛnɛ ka baara la alaw taala k'o kɛ arijinɛ de ka d'an bɛɛ ye alaw taala ka hinɛ na k'an don arijinɛ kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ siran mun ɲɛ o ye tasuma ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma tasuma balawu tasuma kɔlɔlɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma an b'o ɲini masaba alaw taala fɛ ka hɛrɛ k'an ye n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jamana ninnu alaw taala ka hakilisigi d'u ma kɛrɛnkɛrɛnya la faso maliba an b'a ɲini masaba ala fɛ alaw taala ka hakilisigi di an ma mali kɔnɔ mali ka kalan ka kalan ka kalan alaw taala de bɛ sumaya kɛ alaw taala k'an ka jamana sumaya jamanadenw k'u kanu don ɲɔgɔn na ka jamanadenw k'u kanu don ɲɔgɔn na surtout a politiki mɔgɔw ala ka hakili ɲuman d'u ma minnu b'a fɛ ka jamana senkɔrɔma cɛ ɔ i yɛrɛ bolo i tɛ janfa la ka sɔrɔ i ka baara bɛna laban janfa la ala ka hakili ɲuman d'i ma ɔ mun yɛrɛ fana bɛ janfa la ala k'a yir'i la k'a fɔ ko janfantiw olu yɛrɛ laban ye mun ye ala k'o yir'i la dɛ k'o yir'i la ni lesɔn ye fo ka saya s'i ma janfa kasa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i nun kana don a la kuma tɛ ka janfa kɛ minnu bɛ bɔ ka bin na walasa jamana ka jɔ walasa jamana ka kɔrɔta ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u sabati ala k'an n'u sutura an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an hinɛ don ɲɛmaw la ala k'an hinɛ don ɲɛmaw la ɲɛmaw ka jamana jɔ dusu ala k'a d'an n'u ma ka barika d'an n'u ma ka barika don an n'u la an b'o ɲini masaba alaw ta ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye n'an bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o ɲini masaba alaw ta ala fɛ ala ka mali suma ala ka burukina suma ala ka niger suma silamɛ jamana fɛn o fɛn bɛ yen n'a ka kalan bi ala k'a bɛɛ lajɛlen suma labancogo ɲuman ala k'o d'an ma ala k'an kisi ka bɔ labancogo jugu ma ala k'an kisi ka bɔ labancogo jugu ma k'an kisi ka bɔ janfantigiw ka lahala ma k'an kisi ka bɔ majuguw ka lahala ma

ɲininkali jaabi tɛmɛlen ani mun dar'o kan n'o ɲɔgɔnna caman ne y'a fɔ aw ye n ko ɛri fɔli farati b'a la ne tɛ se ka ɛri fɔ aw bɛ ɛri fɔ ɲininkali la cogo min ne tɛ se ka ɛri jaabi ten paseke e kelen de kumana mɛ ni ne kumana o ye jama de paseke a bɛna taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fajiri bɛ seli ɛri mun na ɔsitirali ani fajiri bɛ seli ɛri mun na azi olu tɛ kelen ye o fajiri bɛ seli ɛri mun na azi an'a bɛ seli ɛri mun na erɔpu o tɛ kelen ye erɔpu ta ni ameriki ta tɛ kelen ye ameriki fana ɛri ni afiriki ɛri tɛ kelen ye bɔn ni ɛri ninnu si tɛ kelen ye bɔn n'olu tɛ kelen ye ni ne ko sisan ko sɛnkɛri bɔn e kelen tɛ ka ne lamɛn diɲɛ de bɛ ka n lamɛn olu ka wagati sɛnkɛri de ko don wa walima ne bɛ ka kuma k'an to mali min na o de sɛnkɛri don wa parce que bi kɔnɔ an bɛ kuma la k'an to Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ɛri ni Mali ɛri o bɛɛ ye kelen o jumɛn de sɛnkɛri don n'o kɛra dɔrɔn isikaliya min na ɲagami don mɔgɔw kunkolo la o de kama ɛri ko nin ne ko n kan k'o bɔ a la jamana bɛɛ n'a ka seli wagati don kuma tɛ ni application minnu bɛ telefɔniw ni an ka mansinmafɛnw kɔnɔ bi alihamudulila n'i taara jamana o jamana na i b'a ye a yɛrɛ bɛ sin k'a seli wagati bɔ ten otomatikima i yɛrɛ b'a dɔn a ka fajiri bɛ daminɛ wagati min na fajiri bɛ ban wagati min na e yɛrɛ bɛ sin k'o dɔn yɛrɛ ye ten o tuma balimamuso k'a fɔ k'e bɛ se ka witiri seli sɛnkɛri o jaabi ma nɔgɔn dɛ witiri seli cogo kɔni ne y'a fɔ aw ye n ko witiri bɛ seli fo ka taa se yanni ayiwa solatu xayiru mina naw n ko yanni o ka fɔ witiri bɛ se ka seli o bɛɛ kɔnɔna na mɛ n'o de fɔra sa kɛlen bɛ komi o ye su de bannen an donna o dugusɛjɛ de la o sɔgɔmada mɔgɔ caman caman caman ka faamu na n y'a yir'i la k'a fɔ n ko faamu wɛrɛ bɛ dɔw bolo nin yɔrɔ la mun n'an ta tɛ kelen ye mɛ an k'an to olu ka o faamu ma faamu min bɛ yen ni n bɛ baara kɛ n'a ye o de ye nin ye weleli fɔlɔ min bɛ kɛ fajiri la n'an b'a fɔ ko fajiri kaɲɛ fɔlɔ sariya t'o jate fajiri ye wala o bɛɛ ye su tɔ kɔnɔna de o tɛ mɔgɔ bali nafila seli la o t'i bali i ka ayiwa suguri dunni na o t'i bali foyi la mɛ weleli filanan min bɛ kɛ n'a bɛ fɔ o kɔnɔ ko asolatu khairu minan nawm n'o kɔni fɔra kaban k'a sɔrɔ i ma witiri seli i b'i ka witiri to yen fɔlɔ i bɛ i ka rakatali fajiri de selili jɔrɔli daminɛ jɔ fɛgɛmani fila min bɛ seli ka kɔn fajiri ɲɛ i b'o de seli daminɛ sisan n'i tilar'o la i bɛ sɔrɔ ka fajiri seli o dugusɛjɛ sa i bɛ sɔrɔ k'i ka witiri de juru sara witiri tɛ jɔko kelen ye wa wala o jɔko kelen nin n'i b'o sara ni tile bɔra i b'o kɛ jɔ fila de walima i b'a kɛ naani walima i b'a kɛ wɔɔrɔ ye walima i b'a kɛ tan ye walima tan ni fila an ba aisatu ko hadisa la muslim nana n'a ye ko ala kira ka sufɛ seli min n'o taara k'a dan ni dugu jɛra ko kira bɛ jɔko tan ni fila seli o kɔrɔ kira ka surɔ witiri n'a bɛ fɛ k'o juru sara a bɛ tan ni fila seli komi e ka shafil witiri ye saba ye e bɛ naani de seli mɛ kira ta kun ye tan ni kelen ye kira b'a kɛ tan ni fila de o la a tɛ kɛ i n'a fɔ a ye witiri fila seli su kelen kɔnɔna la i b'i hakili to nin na jaabi tɛmɛlen an ko ko shafil witiri seli yɔrɔ saba ɲɔgɔnna b'a la mun ye seli wagati saba n'i tilara safu seli la k'a seli an ko baasi si t'a la walima i da kuma k'a seli o kɔfɛ k'i da an ko baasi t'o fɛnɛ na walima ka wuli dugu tila fɛ k'a seli i tɛ da mun kɔfɛ fo ka taa se fajiri wagati ma n ko ala kira yɛrɛ kun bɛ nin de kɛ sallallahu alaihi wasallam ni mun nɔgɔyara mun ma dɔrɔn i k'i ta kɛ ni ko i b'i ta kɛ kira ta si ye i ma baasi fɛnɛ kɛ mɛ k'a fɔ an k'a fɔ ko witiri bɛ se ka seli 4 heures walima 5 heures walima 6 heures o fɔli ye farati ye jamana bɛɛ lajɛlen b'i ka waati dɔn wala hali n'o y'a sɔrɔ i tɛ taa misiri la aw ka diinɛ mɔgɔw bɛ yen olu ɲininka aw ka fajiri heure yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye walima application don a kɔnɔ dɔrɔn alhamdulillahi a bɛ jamana bɛɛ ka wagati fɔ olu bɛ seli nin de la u tɛ seli nin de la u bɛ seli nin de la n'o kɛra e yɛrɛ bɛ lafiya ɔ an minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ jaabi kɛ ala ta kɔfɛ an yɛrɛ fɛnɛ na lafiya ala k'an bɛɛ lajɛlen lafiya witiri selili ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ma an kɔni bɛ mɔgɔw su ka kɛ witiri seli kan parce que an ko nafila kalite fila bɛ yen ala ka ciden m'o to yen yɔrɔ n'a kun voyagera a ka sunanu rawatibu ninnu a kun b'olu to yen a bɛ nafila minnu seli seli ɲɛ a n'a seli kɔ kira kun b'olu to alayhi salam mɛ voyazi don wo voyazi tɛ wo kira ma nafila seli min to yen o ye shafili witiri nin ye kira kun b'o seli dɛ o kɔfɛ fɛnɛ a ma arakatali fajiri a m'o fɛnɛ to yen kira dumɛna nin bɛɛ lajɛlen kan arakatali fajiri a kun b'o seli witiri fana a kun b'o seli a m'olu to yen hali tɔ ninnu n'a y'olu to yen mɛ nin seli fila n'o ye nin nin nafila ninnu ye ala ka ciden ma ninnu to yen sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ an fana k'an cɛsiri k'an jija witiri seli la ani arakatali fajiri seli la an balimamuso dɔ y'a yira ko yala muso mana tila a ka kalo la haida la an baw bɛ yafa an ma kosɛbɛ kosɛbɛ k'a bɛ bɛn muso k'a ka seli juru sara wa wala parce que ale y'a mɛn karamɔgɔ dɔ da ko ni muso tilara hayida la a bɛ seli juru sara a bɛ sun juru sara ɔ ale dun y'a mɛn fɛnɛ ko seli tɛ juru sara sun tɛ juru sara ko nin fila la jumɛn de ka kɛnɛ mun y'a f'i ye ko seli tɛ juru sara sun bɛ juru sara o de ta ka kɛnɛ dɛ hakilina donyɔrɔ tɛ diinɛ na dɛ muso mana tila hayida la o tuma na seli juru sara tɛ yen o kɛra alahu taala yɛrɛ ka hinɛ ye ka ɲɛsin musow ma i tɛ seli juru sara sun kɔni i b'o juru sara paseke seli ye don go don ye sun ye san kɔnɔ siɲɛ kelen ye o tuma na sun min tɛmɛna k'i to hayida la i b'o juru sara mɛ seli min tɛmɛna k'i to a la juru sara t'o la kira yɛrɛ ka sotigi muso n'o y'an ba aishatu ye muso dɔ y'a ɲininka a ko ala aishatu ma radiyallahu anha a ko mun de la haidatɔ bɛ sun juru sara mɛ a tɛ seli juru sara ma balul haid taqdi sawma wala taqdi salat a bɛ sun juru sara mɛ a tɛ seli juru sara aishatu yɛrɛ kabakoyara a ko a haruriyatu anti a ko yala e bɔra haruriya de wa wala harura o ye dugu dɔ de ye vilaji dɔ don a bɛ irak ko harura badra ali ni eh, moawiya ka mankan na wala minnu bɔra badra ali nɔfɛ n'u tɔgɔ dara ko hawariju u fan caman caman bɛ bɔ nin yɔrɔ de la n'o ye hawariju ye u fan caman caman bɛ bɔ nin yɔrɔ la bɔn o wagati la o kun bɛ to ka ni mɔgɔ min ye baara kɛ ko hakili tɛ sɔn mun kuma ma i nana ɲininkali dɔ kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ to k'a tɛrimu fɔ o tuma e ye burusi kɔnɔ mɔgɔ de ye walima e ye nin ye o n'a ɲɔgɔnnaw bɔn ni mɔgɔ min fana ye nin ɲɔgɔnna kɛ an b'o ɲininka k'a fɔ ko yala e ye haruriya de ye wa o kɔrɔ ye mun ye e bɔra iraki nin dugu de la o tuma an kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn k'a fɔ ko ni muso tilara hayida la n'a tilara ka hayida la muso tɛ seli juru sara mɛ n'a tilara haida la a bɛ sun juru sara seli kɔni tɛ sara mɛ sun bɛ sara o kɛra alahu taala yɛrɛ ka hinɛ ye k'a lase an balakaw ma bɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ dɔ kɔni b'a lase mɔgɔw ma ko seli bɛ juru sara sun bɛ juru sara bɔn an t'a dɔn ale y'a fɔ ni hakilina min ye komi an bɛɛ karamɔgɔ n'o ye kira ye salalahu alayhi wa sallam kira y'a fɔ ka dan yɔrɔ min an bɛɛ ka dan yen an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'o de la ɔ kira ko k'a kana kɛ e ko k'a ka kɛ an bɛɛ fana ka dalu yɔrɔ ɲini dɛ yɔrɔ ni wahayu wɛrɛ kɔni tɛ jigin e kan kaban an kan k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i kan ka to ala ka ciden kɔ de salalahu alayhi wa sallam o tuma an bɛ mun fɔ an balakaw ye i bɛ waati min kɛ hayida la a kɛra tile naani tile duuru tile wolonfila tile seegin a mana kɛ nin fɛn o fɛn ye seli waati fɛn fɛn bɛ tɛmɛ a si juru tɛ sara seli waati min juru bɛ sara ka sɔrɔ muso ɲɛ bɛ jeli la o de ye damuli isitihada ye o kɔrɔ ye muso ka hayida n'a yɛlɛmara ka kɛ bana jeli ye bɔn muso man kan tɛ k'i ban seli ma o la dɛ i n'a fɔ an balaka minnu bɛ pilaniki kɛ wala i bɛ pilaniki kɛ e ka hayida tile kun ye tile naani ye mɛ kabini e ye pilaniki daminɛ sisan e ta bɛ taa fo tile tan ni duuru fo tile mugan na o si la e tɛ ka seli i jo t'o la dɛ o ye farati belebele ye i ka tile naani n'o dafara kaban don tɔ ninnu i b'o bɛɛ seli parce que olu tɛ hayida ye tuguni o ye o ye jeli de ye o ye bana jeli de ye kuwa o tɛ jate hayida ye tuguni o de kama n ko planification nin kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ dɔ de ye nin ye kuwa an ka hakili to olu yɔrɔ ninnu na mɛ n'o kɔni tɛ n'i ka hayida bɛ nɔrɔmali kɔni na ko problɛmu si t'i ka hayida la ɔ hayida o waati kɔni kɔnɔ seli fɛn fɛn bɛ na o si tɛ juru sara wala o si juru tɛ sara o waati kɔni kɔnɔ i bɛ yɔrɔ majanya ka bɔ kuranɛ na o waati kɔnɔna la i kana i sigi misiri kɔnɔ fo n'i donna ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ ka bɔ o waati kɔnɔna na i kan'a fɔ k'i bɛ alikaba munumunu alikaba munumunu fɛnɛ tɛ bɛn o waati kɔnɔ o waati kɔnɔ gwatigikɛ fɛnɛ tɛ se ka bisimila wala i ka jatigikɛ wala ale tɛ bisimila olu bɛɛ lajɛlen de bɛ bali ka bɔ e ma k'i to hayida la ɔ n'i sanuyara sa olu fɛn fɛn kun balila olu bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka ɲini i bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ tuguni baasi t'a la o tuma na ɲininkali bɛ mun nɔfɛ muso n'a sanuyara seli waati minnu tɛmɛna olu tɛ juru sara mɛ sun minnu tɛmɛna wala sunkalo don minnu tɛmɛna muso b'olu juru sara o ye sariya yɛrɛ ka ɲinini ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka faamuya d'an ma ka hakiliw sigi ka barika don an na foli ani waleɲumandɔn k'a lase an balimaw kelen kelen bɛɛ ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an balima minnu kɛra baɲumankɛw ye minnu bɛ ka kɔlɔnw sen ka di dɛsɛbaatɔw ma ala jaati kama an bɛ bɔ mali la waati min na kɔlɔn caman bɛ chantier la kɔlɔn caman caman dɔw bɛ yen olu senna mɛ u ma mɔnte fɔlɔ wala ekipeman ma na dɔw yɛrɛ bɛ yen u senni yɛrɛ fana bɛ porogaramu na minnu ta senna ni minnu ta ma sen ala k'a k'aw bɛɛ ye arijinɛ sara ye minnu yɛrɛ fana bɛ ka misiri jɔ a n'a ŋaniya bɛ minnu na ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara ka baara ninnu sara kɛ arijinɛ ye ka baara ninnu k'an kisi ka bɔ sanji kɔrɔla wɔsi ma a y'a ta yɔrɔ min ala ka caman bila nɔ la ala ka n'aw kisi ala ka n'aw tanga ala ka barika don an na ka barika don an n'aw ka sɔrɔ la ɔ nin diɲɛ bɛ cogo min na bi mɔgɔ ka jɛn nafolo kɔ bɛɛ dun b'a dɔn nafolo ye nun kɔnɔ si de ka jɛn nafolo kɔ k'o tigɛ k'o kɛ kɔlɔn ye yɔrɔ la e yɛrɛ tɛ yɔrɔla maa minnu dɔn ka danaya da dɔ kan dɔrɔn a ye kɔlɔn sen yan mɛ e yɛrɛ t'a tigilamaw dɔn an bɛ dugawu k'aw ye an bɛ foli k'aw ye ka ɲini masaba ala fɛ ala ka n'aw sara ala ka hakili ɲuman di an ma aw ka nafolo ala ka barika don a la ala ka barika don a la ala ka sɔrɔw jidi ala ka kɔrɔtaw jidi ka hɛrɛw caman kɛ an n'aw ye ka sabatiw caman di an n'aw ma a misiri jɔbaw a kɔlɔn senbaw a n'a baara ɲuman wɛrɛ kɛbaw an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ an bɛ k'an balima dɔ ɲini an balima dɔ ka kɔlɔnsen wari sera an ma ka bɔ ameriki mɛ kɔlɔn nin kan ka kɛ ɛlɛktiriki de ye a ye wari min bila ka na o ye ɛlɛktiriki ye kɔlɔn nin kɔni senna banna ɔ mɛ defɔ kɛra mun ye sa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kɔlɔn ni wari nin bɔra yɔrɔ min na a tigi nin ka lahala tununa an na ka baara kɔni kɛra mɛ a tigi ka lahala tununa an na min yɛrɛ fɛnɛ kɛra sababu ye ka wari nin d'an ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hakili y'an sɔrɔ an ma se k'ale tigi yɛrɛ ka nimoro ta mɛ wari nin kɔni bɔra ameriki de wala wari nin bɔra ameriki de ko ka kɔlɔn sen kɔlɔn nin ye elektiriki ye a ka kɔlɔn senna ka ban ɔ mɛ yanni kɔlɔn ka dayɛlɛ ayiwa an balimamuso nin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ma se k'a ka kɔrɔdɔne si sɔrɔ ɔ n'a ye an ka kuma nin mɛn a ka hakɛ to an b'a dɔn u k'u yɛrɛ yira ko ne de y'a kɛ a man nɔgɔ ɔ mɛ an yɛrɛ fana ka baara taabolo la fɛn fɛn bɛ baara nin kɛ a ka d'an ye k'a bɛɛ identifiye i tɔgɔ tɛna fɔ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw tɔgɔ tɛ fɔ cogo min na mɛ an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ an bɛn'a dɔn karisa de ye nin baara kɛ ɔ n'an balimamuso kɔni tulo b'an na i b'i jija ka d'a kan ni video kɛra la maa fɔlɔ min kan k'a ye o kan ka k'ale yɛrɛ ye ɔ i bɛ hali vokalinin ci an ma k'a fɔ ko ne de kun don o bɛ diya an yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan baarakɛlaw tilara baara la a bɛ kunɲɔgɔn kelen bɔ mɛ video nin yɛrɛ ma jɛnsɛn fɔlɔ yan'a ka yɛlɛ e min y'a sababu ye e de fɔlɔ kan k'a ye fɔlɔ yan'a ka yɛlɛ o tigilama bɛ hakɛ to o tuma na a bɛ an nabɔ o kalama insha allah n'a y'a mɛn walima ka ciden min yɛrɛ bɛ mali la ni o yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ne de ta bɛ sɔrɔ o tuma na o tigi fana k'an bɔ fili la o fana bɛ diya an ye kosɛbɛ o duwawu a n'o foli k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ a ma dogo aw si la k'a fɔ an bɛ turune la an tɛ mali la nin waati la an bɛ cote d'ivoire cɛkɛdunnaw ka jamana an bɛ yen de an balima ivariyɛnw an bɛ foli lase u ma ka duwawu k'u ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko nin b'u sɛbɛ ma han ala kɔni bɛ ivarɛw sɛbɛn ma dɛ an bɛ foli lase u ma aw yɛrɛ hali n'aw tɛ kodivare yan aw ɲɛ bɛ kow caman na rezow sanfɛ ɔ nka aw tɛ ka mun ye o de ka bon ka tɛmɛ aw bɛ ka mun ye an bɛ foli lase an balimaw ma bi kesiyɔ repɔnsi bɛna kɛ k'an to korogo aa k'an to korogo kɔni kunu an jiginna korogo aropɔrɔ la alihamudulila a kɛra wasa ye kosɛbɛ an balimaw wulila ka daminɛ an faw la an baw la denmisɛnninw hmm, ka daminɛ aropɔrɔ la fo dugu kɔnɔ denmisɛnw bɛ kunbɛli la o tuma an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye an jatigikɛ yɛrɛ fana an b'a fo an kun t'a dɔn ko maninka hakilimaw tɔw bɛ yen mɛ ale ye maninka min ye hakiliw hakiliw bɛ yen hakiliw bɛ yen o tuma an jatigikɛ an bɛ foli lase a ma an bɛ dugawu k'a ye ayiwa ani jija ani cɛsiri ani diinɛ kanu ani diinɛ mɔgɔ kanu an b'a fo kosɛbɛ a ka boliboli n'a ka cɛsiri n'a ka jijaw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo abijankaw an ka foli b'u ye u ye girinkajɔ min kɛ ani u ye boliboli min kɛ nin wagati laban na ala ka n'u sara mm, aw yɛrɛ bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kalama k'a d'a kan diɲɛ kɔni kɛra soden kelen bi a kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama yɔrɔ bɛɛ la o tuma an kɔni jiginna kodivar mercredi ka dugu jɛ alamisa la ɔ alamisa fan caman kɛra foli ye ɔ jumadon sa an ye kutuba fɔlɔ kɛ n'o ye mosike wagadu ye o bɛ trɛsivili mosike wagadu an ye kutuba fɔlɔ kɛ yen ɔ kutuba kɔni banna sa hali foliw caman ma se ka kɛ an y'an to misiri yɛrɛ de la dɔrɔn k'an ɲɛsin aropɔri la an y'an ɲɛsin aéroport la eh, ka avion ta o de la sa ka na korogo o tuma na an filɛ ka kuma sisan k'an to korogo de ɔ ni alahu taala sɔnna sa sini dimanche an na b'o la k'an ka baara tɔw daminɛ n'o ye ayiwa imma dimanche wula walima lɛndi sɔgɔma an n'an kun da buwake kan ni ala jɛnna n'a ye ɔ porogaramu tɔw sa fɔbaga wɛrɛ b'olu la minnu tɛ anw ye o tuma an ta kɔni ye ka foli ani waleɲumandɔn k'o lase an balima kelen kelen bɛɛ ma an balima fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ k'u sigiyɔrɔ bɛnna kodivar a mana kɛ jamana fɛn fɛn maa ye n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don kodivar ka fara ivarɛnw yɛrɛ kan an b'u fo u ka boliboli la u ka cɛsiri la u ka dunan ladonna n'u ka timinandiya la an b'u fo an balima ivarɛn minnu fana bɛ jamana kɔ kan aw ka folikanw bɛ ka na aha minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jamana kɔ kan an b'a ka aw ka folikanw sɔrɔ wagati bɛɛ hali ni aw m'an yɛrɛ sɔrɔ dirɛti la folikan bɛ ka di minnu ma u bɛ k'a lase nka n'i nana jama kɔni cɛ la i b'a dɔn i ni telefɔni kɔni ka jan ɲɔgɔn na o de bɛ k'an sɔrɔ yan o tuma na an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma an balima dɔw fana n'o y'an karamɔgɔw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ni yɛrɛmajigin an karamɔgɔlaka ninnu caman caman farala an kan nin baara kɔnɔna na a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali kuma yɛrɛ bonya ma da o kan mais u m'u ta o yɔrɔ fɛ u y'u yɛrɛ majigin ka baara kɛ u yɛrɛ ka baara ye ka wuli k'u jɔ ka ko nin minɛ u bolo fila la an b'o fɔ kosɛbɛ an yɛrɛ jiɲɔgɔnkɛ n'o ye docteur mahamadu lamini jarasuba kabini ale tun bɛ mali la n'a y'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka taga ayiwa cote d'ivoire ɔ ne yɛrɛ y'a ɲin'a fɛ sa n k'a k'a ka biye yɛlɛma an ka jɛ ka vol kɛ kelen ye o ma k'a ma baasi ye biye yɛlɛmara an bɔra bamakɔ ɲɔgɔn fɛ ka jigi abijan ɲɔgɔn fɛ a kelen k'a mɛn ko n k'an ka na koroko a ko ale tɛ fɛ ka ne kelen bila tuguni ka na ɔ mahamadu lamini jarasuba docteur a tilara ka fara an kan tuguni ka aviyon ta ka bɔ abijan an k'an kunda koroko n filɛ kuma la yɔrɔ min na sisan an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a docteur mahamadu lamini jarasuba an bɛ foli lase a ma ka dugawu k'a ye k'a ka waati bila ka misiri to yen ka kalandenw to yen ka denbaya yɛrɛ to yen ka tugu an kɔ an bɛna nin tile fila baara min kɛ koroko yan insha allah k'o tɛ k'a kɔ o bɛna k'a ɲɛna an b'a fɔ ala k'a sara ala k'a sara ala ka baara ninnu sara kɛ arijinɛ ye an b'o ɲini masaba ala fɛ o kɔfɛ an karamɔgɔkɛ n'o de ye docteur mahamadu docteur tɔhali hussein ale sigiyɔrɔ bɛnnen don buwakɛ ma alhamdulila o fɛnɛ bɛ n'an ye yan an bɛ koroko yan ale fɛnɛ bɛ yan a faralen bɛ an kan nin baaraw la an yɛrɛ taalen n'o y'an jiginnen ka bɔ koroko eh, hakɛto bɛ kuma la an jiginnen ka bɔ avion kɔnɔ koroko kɔnɔ an ni maa fɔlɔ min y'an tigɛ don ɲɔgɔn ma ale ma taa salle d'attente kɔnɔ dɛ a nan'i jɔ fo avion da de la fo avion da an ni maa fɔlɔ min y'an tigɛ don ɲɔgɔn bolo ka foli kɛ o kɛra docteur tɔha hussein an bɛ foli las'a ma a ka yɛrɛmajigin na n'a ka adamadenya la n'a ye kunbɛli min ta k'an sɛgɛrɛ allahu taala k'a sara an yɛrɛ terikɛ n'o y'an dɔgɔkɛ ye mahamadu jane ka bɔ belgique ale wulila spécialement ka bɔ belgique ayiwa ka na nin tournée nin de kama an nana ale sɔrɔ an ɲɛ abijan a ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ si ye k'an kunbɛ kunbɛ cogo ɲuman na ala k'a sara ala k'a sara k'a ka denbaya to yen madamu fila ni denmisɛnninw k'olu to a kɔ belgique voyage yɛrɛ ka gɛlɛn sisan cogo min na europe ka tila k'olu bɛɛ ye k'o to yen ka na ko f'an ka jɛ ka cote d'ivoire bɛɛ sillonner ɲɔgɔn fɛ an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ kabini an nana a boliboli n'a fɛn si kɔni tɛna fɔ ale kɔ insha allahu taala mahamadu jane an b'i fo i ni kanu i ni cɛsiri i ni jija i ni adamadenya i ni yɛrɛmajigi an bɛ foli lase i ma kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'i banna marakaya ma k'i yɛrɛ jagoya k'i kɛ maninka ye n'o tɛ an kɔni tɛ jane dɔn foyi ye ni maraka tɛ nka ale kɔni ko k'ale tɛ maraka ye fiyewu k'ale ye maninka ye baasi t'o la o tuma na an b'i to maninkaw bolo mais an ka foli kɔni bɛ yen inshallah an balimakɛ sise ka bɔ new york k'a dabɔ a kama spécialement ka avion ta ka bɔ new york ko nin turuna tɛ fɔ ale fɛnɛ kɔ k'a bɛna bɛn n'a ye wa a dun nana bɛn n'a ye dɛ ne n'ale yɛrɛ bɛɛ sera ɲɔgɔn fɛ a kɛlen bɛ komi an jiginna olu ɲɛ mɛ an bɛɛ sera ɲɔgɔn fɛ an ye boliboliw daminɛ ɲɔgɔn fɛ korogo tan na kɔni ale tɛ yen mɛ ni ala jɛnna n'a ye baara tɔ minnu bɛ sira la an n'a bɛn'o kɛ ɲɔgɔn fɛ sise an b'a fo ani balimaya ani yɛrɛmajigin ala k'an n'a sara an balima laginɛkɛw lafiri damunaw an bɛ foli lase u ma eh, alifa masare abu darda an b'i fo kosɛbɛ ani a sheikh wal imamu sakɔ ka bɔ laginɛ spécialement ka na an kunbɛn abijan ko ka nin turuna kɛ ɲɔgɔn fɛ ah, an bɛ aw fo ka ɲini masaba ala fɛ laginɛ fɛnɛ turuna don ala k'o yira an na ala k'o yira an na ka barika don an na ka barika don an siw la an balima dɔ fɛnɛ bɔra faransi dɔ fɛnɛ bɔra faransi ka na ko nin kama k'a ka d'a ye nin turunaba nin kana fɔ ale kɔ nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ ale yɛrɛ ɲɛna an bɛ faransikaw fana fo kɛrɛnkɛrɛnyala ye min bɛ sira la ka na an b'i fo an b'i waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala k'i sara i ka baara ɲumanw na ani delegation min fɛnɛ bɔra bamakɔ an b'a fɔ k'o ka tugu an kɔ hali n'o y'a sɔrɔ an ma na ɲɔgɔn fɛ mɛ an n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ o ye an ka delegation kɔrɔ ye n'an bɛ taa turuna mun na jamana kɔ kan an ni minnu bɛ taa o delegation kɔrɔ don olu fana bɛ yan an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye ka foli lase bɛɛ ma ka dugawu kɛ bɛɛ ye nin cɛsiri ani nin jija ala k'an n'aw bɛɛ sara ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ye ala k'an n'aw sutura ala k'an n'aw sutura minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka fɛn nin ta k'a jɛnsɛn ala k'u bɛɛ lajɛlen sara arijinɛ kɔnɔ minnu bɛ ka audiow ta k'u bila gurupuw sanfɛ ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara minnu b'u k'u ka fɔrifɛw yɛrɛ jeni ko walasa ko nin kana fɔ kɔfɛ mɔgɔw kɔ ala k'aw sara ala k'a dɔn aw ye nin turuna nin ala k'a kuncɛ kuncɛ cogo ɲuman na an bɛna mun yɛrɛ fɛnɛ fɔ lamɛnlikɛlaw k'a faamu ka baara kɛ ni a ye ɔ jamana wɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ lisi la olu ta don ala ka si kalif'an na ka kɛnɛya kalif'an na an bɛ se ka taga o jamana wɛrɛ ninnu na cogo min ni ala taala ka diɲɛ ye aw bɛɛ ni ce aw ni baraji wasalaamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu an balimamuso ko ko yala a bɛ bɛn muso ka furakisɛ dɔ ta k'i ka haida tigɛ n'i bɛna don kɔɲɔso la wa kɛlen bɛ komi cɛ y'i furu e kan ka don kɔɲɔso la bɔn e dun b'a dɔn kɔɲɔ bɛna kɛ wagati min na o de bɛna bɛn e ka sikili ma bɔn yala est-ce que a bɛ bɛn e ka furakisɛ dɔ ta k'o tigɛ wa walasa bɛɛ b'a dɔn kɔɲɔso bɛ cogo min na hmm, o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bɔn an delila ka nin jaabi kɛrɛnkɛrɛnyala sunkalo ɲininkali jaabiw de la an b'a kɛ ka caya ani ni heji surunyara musow bɛ ɲininkali kɛ ko yala a bɛ bɛn mɔgɔ ka furakisɛ ta walasa k'i ka hayida tigɛ i bɛ se ka sunkalo bɛɛ sun cogo min walima k'i ka hayida tigɛ i bɛ se ka heji bɛɛ kɛ cogo min nɔgɔya la ka sɔrɔ hayida ma na wa an ko dɔnnikɛlaw kɔni k'a fɛnba tɛ wala u m'a fɔ ko haramu don mɛ a ma diya u ye parce que olu ye baara kɛ ni mun ye alakira salalahu alayihi wasalam delila ka nin ɲɔgɔnna fɔ an ba ayisatu ye an ba ayisatu kɛlen ka umura kɛ a an ba ayisatu kɛlen ka hiji kɛ mɛ a ma umura kɛ fɔlɔ a ko alakira ma ko mɔgɔ tɔw bɛna segin ni hiji ni umura ye ne bɛna segin ni hiji dɔrɔn de ye ne ma umura kɛ alakira alayihi salatu wasalam a ko a ma ko n'i sanuyara i balimakɛ abdurahman o b'i ta ka taa ni tanim ye wala o bɛ taga i bɛ tugu ka umra ŋaniya ta i bɛ tila ka don bɔn alakira ma aishatu bila a ka fɛn wɛrɛ si kɛ f'a ka segin umra kan a sanuyalen kɔfɛ o kɔfɛ ala ka ciden delila ka f'a furumuso dɔ ye o kɛlen ka kalolabɔ ye hakɛto bɛ kuma da fɛ a y'i yɛrɛ murɔmurɔ cogo dɔ la k'i yɛrɛ suulu k'a b'i sama ka bɔ kira nɔfɛ kira o ko nɔn i kana maloya nin na e filɛ ka nin min ye nin alahu taala y'an fa adama denmusoman bɛɛ kɛ maana nin yebaa ye a bɛɛ lajɛlen bɛ hayida ye o tuma na e ka hayida yeli o kana i tɔɔrɔ o tuma na kira ma ko ninnu kɛ baasi ye o a ma ko ninnu kɛ kojugu ye bɔn santifikima fana i bɛ taa sɔrɔ hayida a bɛ denwolonugu de sanuya wala a b'o de sanuya bɔn n'a y'o sanuya hayida de bɛ bɔ ni o ye wala hayida bɛ bɔ ni o ye bɔn o b'a yira k'a fɔ ko baasi tɛ muso man kan tɛ ka a yɛrɛ latɔɔrɔ a man kan tɛ ka a yɛrɛ ladimi a man kan tɛ ka fɛn kɛ k'a fɔ k'ale ye hayida ye a man kan tɛ k'o kɛ bɔn ni eh, muso bɛna don kɔɲɔso la waati min ni bi tɛ kunun denbaw kun tɛ dati fɔ o kunfɛ o wala denbaw u kun tɛ dati fɔ u kunfɛ dɛ u kun b'a jateminɛ de u denmuso ka hayida wagati bɛ bɛn wagati min ma u b'o jateminɛ bɔn a tɛ bɛn kuma min ma o bɛ sɔrɔ k'o de ci fɔ cɛlakaw ye o de kama cɛlakaw kun bɛ ci bila ka na k'an bɛ fɛ ka muso ɲini nin waati i b'a ye musolakaw bɛ ci jaabi ko a a ye nin wagati kɔnɔ paseke an ma labɛn bɔn an ma labɛn bɛɛ tɛ kɔɲɔminɛn ko ye koyi an ma labɛn dɔ kun ye muso yɛrɛ ka lahala de wala i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ kun ma sanu o wagati kɔnɔ u bɛ wagati wɛrɛ di walasa a bɛ se ka sanuyaw kɛ cogo min na bɔn o bɛɛ kɔfɛ ni dati nana sigi ni muso nana hayida ye a bɛ fɔ cɛ ye de ka ko tiɲɛ na muso ma sanu nin wagati kɔnɔ ni cɛ sera ka sabali ka to yen f'a ka sanuya ale cɛ de don a muso de don parce que ni kɔɲɔso don dɔrɔn pe tɛ olu ka don ye o fo ka taga mun kɛ a bɛ ɲɔgɔn kan de n'aw ma bɛn ni don dɔ ye a bɛna bɛn ni don dɔ ye mɛ nin bɛɛ la ni faamuya tɛna sɔrɔ f'a bɛna kɛ gɛlɛya ye o tuma na dɔnnikɛlaw ko yanni muso ka furakisɛ nin ta ka hayida tigɛ a bɛ fɔ fɔlɔ a ka taa yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ est-ce que n'a ye fura ta ka hayida nin tigɛ a bɛna kɛ muso yɛrɛ ma tɔɔrɔ ye wa n'a bɛ kɛ muso ma tɔɔrɔ ye o tuma na a kana kɛ quoi parce que la darara wala dirar n'a bɛ k'ale ma tɔɔrɔ ye dɔrɔn a kana kɛ mais n'a tɛ kɛ muso ma tɔɔrɔ ye ko baasi t'a kɛli la a kɛbaliya kɔni ka fisa ka tɛmɛ a kɛli kan mais n'o y'a sɔrɔ a m'a kɛ fɛnɛ cɛ tɛna se ka sabali a kɔrɔ parce que kɔɲɔso ko ninnu ma nɔgɔ cɛ tɛna se ka sabali a kɔrɔ ɔ ni o nana kɛ f'a bɛ kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ bɛna goya cɛ ye cogo dɔ la bon a bɛ se k'a kɛ mais o kɛli fana tɛ kɛ kunfɛ kɛli ye a bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ a fariw lajɛ ka sage-femme ka gynécologue u b'a lajɛ a tiɲɛ na e farikolo bɛ cogo min n'i ye fura nin ta fɛn t'a la walima e fari bɛ cogo min na n'i ye fura nin ta a bɛ se ka na ni inconvénient ye bon olu ka jaabi de kɔfɛ karamɔgɔw bɛ sɔrɔ ka jaabi dɔ fɔ ka da olu yɛrɛ fana ta kan ɔ mais yann'o kɔni cɛ an kɔni bɛ mun fɔ ala ye mɔgɔ dan cogo min i ka to ten o de kɔni ka fisa dɛ ala ye muso dan k'a fɔ ko waati dɔ de bɛ yen hayida kan ka na fo ni mun ka hayida kɛra hayida banalama ye i n'a fɔ n'o ye damu istihadatigiw ye ni mun ta tɛ bana kɔni ye fo hayida de bɛ to ka na kuma ni kuma a ka to cogo la ka sɔrɔ a ma fura ta k'a tigɛ o de ka fisa ka tɛmɛ a ka fɔ k'a k'a tigɛ parce que hali an balaka minnu bɛ yen k'a fɔ k'u donna planification na u kɛlen ka alimɛtikisɛni ninnu utiliser walima ka pikiriw kɛ walima ka furakisɛ ninnu ta a ye muso caman ka kɛnɛya ko ɲagami muso caman ka cycle ɲagamina a bolo bon a dɔw yɛrɛ nana laban ka bana yɛrɛ hali u kɛlen kɔfɛ ka taga nin fɛn ninnu bɔ bon a dɔw farikolo ma kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min a dɔw ka hayida ma tila ka bila normal la bon o de kama a bɛ jate minɛ est-ce que n'i ye fura nin ta conséquence dɔ b'a la wa ni conséquence t'a la falilahi alhamdu mais ni conséquence b'a la i ka to yen balimakɛ walima an bamuso i ka to yen balimamuso walima an bamuso o de ka fisa ka tɛmɛ kɛli kan ala k'an bɛn sawaba ma an balimamuso y'a yira k'a fɔ ale bɛ fɛ ka fanicinin de tɔgɔ da mais ale sirannen bɛ mun ye fanicinin ka lahalaya la ko fanicinin bɛ gulɔ min ayiwa a bɛ furakisɛw fana kunna o tɛ dɔrɔgu ye sa wa mais ale bɛ fɛ k'a tɔgɔ da yala n'ale y'a den tɔgɔ da o la o bɛna tɔɔrɔ lase ale den ma wa to yen n'i ɲugunn'a la komi tɔgɔda tɛ wajibi ye o n'o tɛ ale jogo nin tɛ fɛn lase den ma o tɔgɔ de bɛ lajɛ quoi alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'an ka tɔgɔ de lajɛ an bɛna tɔgɔ min da denw na an b'o tɔgɔ de jateminɛ tɔgɔ nin ye tɔgɔ ɲuman ye wa walima tɔgɔ nin tɛ tɔgɔ ɲuman ye wa an bɛn'o lajɛ a ma fɔ ko arabu tɔgɔ ani minnu tɛ arabu ye kuma kan t'o ma dɛ tɔgɔ min ni silamɛya bɛ ɲɔgɔn ta tɔgɔ dɔ bɛ yen a ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn korɛsipɔn n'o y'a sɔrɔ den tɔgɔ bɛna da mun na ni silamɛya bɛ ɲɔgɔn ta baasi t'a la tɔgɔ bɛ se ka k'a ye mɛ n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ min bɛ i bɛ den tɔgɔ da mun na tɔgɔ min b'a la ni tɔgɔ ɲuman tɛ e bɛna o da mun na hali n'o y'a sɔrɔ o tigi ye silamɛ ye a ti gulɔ min a ti dɔrɔgu ta mɛ tɔgɔ min b'a la tɔgɔ ɲuman tɛ a ti bɛn i ka den tɔgɔ da o la paseke ale yɛrɛ fana mago de bɛ tɔgɔ yɛlɛma la parce que tɔgɔ ko nin mɔgɔw bɛ pan kunna alakira salalahu alayhi wasalam a ye maa caman tɔgɔ yɛlɛma maa dɔw bɛ yen u tɔgɔ kun man ɲi alakira bɔra kalama alayisalaam kira y'olu tɔgɔ yɛlɛma i n'a fɔ a misala la dɔw bɛ yen n'olu tɔgɔ kun ye huzun ko dusukasi alakira y'u tɔgɔ kɛ ko sahal ko nɔgɔya o camanba kun bɛ yen ɔ tɔgɔ wɛrɛw kun bɛ yen dɔ y'a tɔgɔ da ko barra ala kira ko ayi ko k'a tɔgɔ kɛ ko zeyinab o fana camanba yera ɔ olu n'a ɲɔgɔnna misala misala misala caman caman de bɛ yen minnu bɛ hadisaw kɔnɔ k'a fɔ ko ala kira ye mɔgɔw tɔgɔ yɛlɛma i n'a fɔ a la terikɛ yɛrɛ abubakar sirik kira de ye nin da la o n'o tɛ tɔgɔ dɔ yɛrɛ kun ye ko abdul kaaba walima eh, alatiq min annar am alatiq min almaut wala abdul kaaba ko alkaba ka jɔn walima mɔgɔ min kanhɔrɔnyara ka bɔ saya ma bɔn alakira ko ko ayi k'i ma kanhɔrɔnya ka bɔ saya ma dɛ i bɛ kanhɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ don de ma bɔn abubakar siriki nin ka tila k'o de fɛnɛ da la alakira de y'o kɛ alayhi salatu wasalam an bɛ se ka abubakar siriki yɛrɛ kɛ surnom ye n'o tɛ abubakar siriki tɔgɔ yɛrɛ de ye ko abdulahi abdulahi bun usman wala usman nin y'a fa de bɔn o fana dɔnna ni abu kuhafa de parce que abubakar siriki kɔrɔ minnu kun bɛ yen olu si ma jɔ o bɛɛ fatura bɔn den yɛrɛ ka jɔ fa den na a daminɛra abubakar siriki de la o tuma na ka den tɔgɔ jate minɛ i kana tɔgɔ da den na tɔgɔ min bɛ yen a bɛ taga zuye den yɛrɛ hakili kan o fana bɛ se ka kɛ den yɛrɛ hakili bɛna sɛgɛn n'a kɔrɔbayara walima i bɛna den bila papiye ɲagamiw ni papiye yɛlɛmaw la bɔn a bɛna maloya ni tɔgɔ nin ye a bɛna taa juridiki la bɔn olu tɔgɔ sugu kan'olu da den na kana tɔgɔ da den na tɔgɔ min fɛnɛ bɛ taga ni jokow ni alasɔsɔkow ni filankafokow ye tɔgɔ min bɛ taa n'o ye kan'o fɛnɛ tɔgɔ sugu da den na ɔ n'o kɔni bɔra la k'a fɔ an ka farafin tɔgɔw ni fɛnw sariya tɛ fɛn fɔ olu la o o tɔgɔ dɔ ka kɛ tɔgɔ ɲuman ye dɔrɔn tɔgɔ kɔrɔ fɛnɛ ka ɲa o da i den na baasi si t'a la bɔn sisan fɛn min ye fanicinin ta ye a be gulɔ min a be dɔrɔgu ta o ye tiɲɛ ye mɛ a tɔgɔ ye jumɛn ye wala n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ ye silamɛ tɔgɔ ye i be se k'a da la n'i y'a da la kuma dɔ la o mana kɛ nisɔndiya yɛrɛ y'ale ma o be se ka kɛ sababu ye a bena tuubi wala paseke mɔgɔ be kojugu la waati min ni bɛɛ y'a tigi to yen a bɛ gulɔ min bɛɛ lajɛlen y'a to yen mɔgɔ si ma bonya d'a kan ka presɔn k'a kan k'a delese cogo dɔ la bɔn sosete la ale yɛrɛ fana bɛna ɲugun a yɛrɛ la bɔn o ɲugun yɛrɛ la de bɛna ale bila dusukasi la bɔn ale bolo dusukasi fura tɛ foyi ye fo ka gulɔ de min wala a bɛ sin ka t'a yɛrɛ bila gulɔ min na walima a b'a yɛrɛ ta a b'a yɛrɛ bila dɔrɔgu ta la bɔn sosete y'a tigi gɛn k'a mabɔ a yɛrɛ la i m'a tigi valɛri dɔn a yɛrɛ la bɛɛ y'a to yen o fana y'ale ka ko tɔ juguya bon o mɔgɔ sugu ninnu n'a sera ka nin politiki k'o la k'u gɛrɛ aw yɛrɛ la k'u hakiliw sabati k'u hakiliw sigi o de kɔni ka fisa an m'a fɔ i k'i den tɔgɔ d'a la dɛ i ye ɲininkali de kɛ n'a bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna baasi t'a la kondisɔn n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ min b'ale yɛrɛ la o ye tɔgɔ ɲuman ye n'a kɔni kɛra o ye baasi t'a la mɛ ni tɔgɔ min b'a la n'o tɛ tɔgɔ ɲuman ye sariya b'a f'i ɲɛna o wagati de la k'a fɔ ko baasi b'a la ɔ n'o kɔni kɛra i kan'a kɛ o de ka fisa ka tɛmɛ kɛli kan komi a bɛ se ka kɛ ale kelen tɛ fancinin ye fancinin wɛrɛw bɛ yen walima fakɔrɔba wɛrɛw bɛ yen walima maa wɛrɛw bɛ kabila kɔnɔna la i bɛ ka siran mun ɲɛ o t'olu tigilama la o tuma n'o siga yɛrɛ nan'i la i bɛ se k'ale ta to yen maa wɛrɛ mun bɛ yen k'a fɔ ko siga si tɛ don i dusukun na o tigi ta la i b'a kɛ o ye o de ka fisa ka tɛmɛ i yɛrɛ bɛ ka siga mun na walima ni den yɛrɛ kɔrɔbayara a kana taga ɲugun a yɛrɛ la k'a fɔ ne tɔgɔ ma da mɔgɔ si la ni gulɔminna tɛ n tɔgɔ ma da mɔgɔ si la ni dɔrɔgu tala tɛ o kana taga zuwe den yɛrɛ fɛnɛ kan k'a sɔrɔ sariya t'o yɔrɔ jateminɛ dɛ sariya bɛ yɔrɔ min jateminɛ tɔgɔ min yɛrɛ dara o tɔgɔ bɛ cogo di ɔ n'o kɛra tɔgɔ ye sariya jɛnnen bɛ ni tɔgɔ min ye baasi t'a la n'o kɛra tɔgɔ de ye sa sariya ma jɛn ni tɔgɔ min ye baasi b'a la o de la ala k'an bɛn sawaba ma an balimakɛ ko k'olu ka misiri la ko ko dɔw bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale kɔni t'a dɔn dalilu b'a la wa dalilu t'a la bɔn yan'ale ka fara kɛbaw kan a bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ n'o sɔrɔ a ko bɛ cogo min na ayiwa ko nin ye mun ye ko ni salamu bilara ka ban bɛɛ bɛ jɛ ka sɔlatu de kɛ bɛɛ bɛ jɛ ka seli ala kira kan sallallahu alayhi wasalam u bɛɛ b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ allahumma sɔli u bɛɛ b'i kan kɔrɔta k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ yala o baara kɛli ta ko baasi b'a la wa baasi t'a la afiriki ɲininkali jaabi a man nɔgɔn parce que ni ne ko sisan ko baasi t'a la karamɔgɔ minnu tulo b'an na u b'a fɔ a ko i ta ka dalilu ye fɛn jumɛn ye i ko nin baara kɛli ko baasi t'a la ɛsike dalilu b'a bolo a la wa kira ka waati a kɛra wa i m'a ye ni n ko sisan ko baasi b'a la minnu ma kalan olu b'a fɔ ko ah, ninnu fana bɛ diinɛ gɛlɛya dɛ ka seli ala kira fana kan mɔgɔ b'a fɔ ko baasi b'o fana na tuguni o de kama n ko afiriki jaabi a man nɔgɔn kosɛbɛ nka a bɛ faamu ni ala jɛnna n'a ye to yen komi an bɛɛ bɛ ala kira de kɔ alayhi salatu wasalam an fɛ farafinna yan taga sira min maa ka ca kosɛbɛ o ye mazabu malikiya de n'o tɛ shafiya fana bɛ yan ni sudan yanfanw ni cadi yanfanw ni ayiwa somali yanfanw ni kenya yanfanw ka don egypte yɔrɔ dɔ la i bɛ eh, shafiya ye ka caya yen kosɛbɛ bɔn hanbaliya o man ca kosɛbɛ aha o ka ca yɔrɔ minnu na o ye golfu fanfɛlaw de ye n'o tɛ afiriki kɔnɔna la mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye kosɛbɛ mɛ a man ca i n'a fɔ n filɛ ka nin minnu fɔ nin a man ca kosɛbɛ bɔn mazabu min yɛrɛ jama ka ca ni mazabu bɛɛ ye diɲɛ na o ye abu hanifa ka mazabu ye parce que indoneziw ni pakistanw ni bangladesh ninnu ka taa bila filipine na silamɛ yɛrɛ jama fan caman bɛ diɲɛ yɔrɔ mun na olu bɛ baara kɛ ni abu hanifa ka mazabu de ye o de jama ka ca kosɛbɛ bɔn sisan nin baara nin n'i ye nin ta k'a lajɛ seli bannen kɔfɛ bɛɛ ka jɛ ka sɔlɔtu kɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw ka yecogo la mun ye ɲininkali kɛ n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu b'a ye cogo min ko baasi t'a la mɛ n'an taara sariya ka sira fɛ baasi b'a la dɛ wala baasi b'a la baasi b'a la ni fɛn jumɛn ye kira ko alayhi salatu wasalam a ko sallu kama ra'aytumuni usalli a ko a ye seli n'a fɔ a ye ne ye cogo min na ka seli an ye kira ye ka seli cogo di ni seli bɛ daminɛ n'a ye takbiratul ihramu kɛ o kɔfɛ n'a ye fatiya kalan a bɛ suran dɔ d'a kan a bɛ taa ruku la n'o ye kunberekuru minɛ ye a bɛ wuli ka bɔ ruku la a bɛ dɔɔnin kɛ o kɔfɛ a bɛ taa sujudu la a b'a ka seli bɛɛ kɛ ten sigili laban n'a ye tahiya kalan ka allahumma sɔli kɛ tanga bɛ ɲini ala fɛ ka bɔ fɛn naani min ma o kɔfɛ ka duwawu k'a yɛrɛ ye n'a tilar'o bɛɛ la waati min na a bɛ sɔrɔ ka salamu bila ni kira ye salamu bila sallallahu alayhi wa salam kira bɛ sigi dɔɔni astagfurula astagfurula astagfurula siɲɛ saba o kɔfɛ ala ka ciden yɛrɛ b'i munumunu a bɛ ɲɛsin mɔgɔw ma n'a ye ɲɛsin mɔgɔw ma azikaru tɔ minnu bɛ kɛ zikuru minnu bɛ kɛ seli kɔfɛ o dɔnnen don kira yɛrɛ b'a ta kɛ sahaba kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'a ta k'a yɛrɛ ye wala kira b'a ta kɛ sahaba bɛɛ b'a ta k'a yɛrɛ ye mɛ k'a fɔ ko seli wagati dɔ kɛra kira ka ɲɛnamaya la kira kɛlen kɔfɛ ka salamu bila alayhi salatu wasalam kira ye baara dɔ kɛ jama jɛra k'o baara kɛ alakira nɔfɛ o tɛ yen dɛ k'a fɔ alakira ye fatiya ta bɛɛ jɛra ka fatiya laminɛ seli bannen kɔfɛ an m'o ye fiyewu walima alakira ye bɛɛ bila ko bɛɛ ka fatiya kalan suratul fatiya ko bɛɛ k'o kalan salamu bilalen kɔfɛ misiri kɔnɔ an ma o ye walima kira ye bɛɛ bila ko bɛɛ ka la ilaha illallah wuridi ni siɲɛ hakɛ dɔ salamu bilalen kɔfɛ nin fɛnɛ ma ye alakira ka seli cogo la ni sahabaw kun bɛ ɲɛnamaya la waati min sallallahu alaihi wasallam kuma tɛ seli bɛ kɛ mɔgɔ min kan o ye alakira yɛrɛ ye sallallahu alaihi wasallam alakira ka mɔgɔw bila farida seli kɔfɛ ko bɛɛ ka jɛ ka sɔlɔtu k'ale kan an ma o fana ye ɔ ni a ma ye o b'a yira k'an k'a kɛ wa an b'a fɔ ayi hali ne ma ɲɛ i b'a kɛ a fɔra de ko mɔgɔ bɛɛ b'i ta kɛ kelen kelen Nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen y'i ta kɛ i yɛrɛ mago bɛ ala la ka se nivo min ma i k'i ka zikuru kɛ ka se o nivo ma i k'i ka sɔlatu kɛ ka se o nivo ma i k'i ka kuranɛ kalan kɛ ka se o ma maa si t'a f'i ma k'o ye haramu ye o seli ala kira kan siɲɛ tile kɔnɔ siɲɛ waa kelen siɲɛ kɛmɛ siɲɛ siɲɛ kɛmɛ joli nin bɛɛ kɛ problème si t'a la mɛ mɔgɔ kelen de k'i kan kɔrɔta misiri kɔnɔ ni sɔlatu ye tɔ bɛɛ lajɛlen k'o fɔ o nɔfɛ anw tɛ dalilu dɔn a la walima alimami k'a fɔ ko bɛɛ ka jɛ ka fatiya kalan o fana sanga wulilenba don sisan an ka janaja yɔrɔw la o sanga wulilenba don misiriw kɔnɔ sanga wulilenba don n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunko kɛ yɔrɔw la mɛ a dalilu bɛ min ne ti dalilu si dɔn a la k'a fɔ ko alakira ye mɔgɔw bila nin na hali an bɛ maliki mun ka tagasira la ko maliki yɛrɛ ka yamarukan don an tɛ dalilu dɔn nin na nin ko diyara mɔgɔw ye dɔrɔn mɔgɔw donna baara la ɔ kara ni tere bɛ maa nɔfɛ maa min mana fɔ sisan k'a tɛ bɛn o tuma na mɔgɔw bɛ n'e de kɛ maa jugu ye i tɛ kira fɛ i tɛ ayiwa sɔlatu fɛ n'o tɛ kɛ sɔlatu kɛ an tɛ o kan koyi n balimakɛ an bɛ mun kɛ an filɛ ka nin baara min kɛ nin ɛsikɛ dalilu b'a la wa bolo sinsin yɔrɔ dɔ b'a la wa kira nɔ kan u ye sahabaw nɔ kan u ye minnu tugur'u la walima an bɛ maziyabu minnu kɔnɔ ɛsikɛ bolodayɔrɔ dɔ b'a la ko ni seli banna bɛɛ ka jɛ ka sɔlɔtu kalan ɲɔgɔn fɛ misiri kɔnɔ a bɛ yen wa ɔ n'a tɛ yen i t'i ka doni jigin ni salamu bilara kaba y'i ka yɛrɛmahɔrɔnya ta koyi seli salamu mana bila kaba foyi tɛ e ni alimami cɛ tuguni i yɛrɛ b'i ka zikuru k'i yɛrɛ ye n'i bɛ fɛ ka kuranɛ kalan o kalan i yɛrɛ ye i bɛ fɛ ka seli ala kira kan seli ala kira kan i yɛrɛ ye i bɛ fɛ ka dugawu min kɛ i ka dugawu k'i yɛrɛ ye ni salamu bilara kaba alimami ni kɔmɔgɔw dekɔnɛkitera juru min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o juru kɔni o tigɛra ala ka faamuya d'an ma